Nisɔndiya ye an ta ye ka aw bisimila aw ka kunnafoni senteliman kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaranin kan furancɛ fanga jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye AES kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ général de brigade Daouda Traoré bisimila kuluba kununwo alamisa janvier kalo tile 29 san 2026 yaasa ka kuma AES golomasiri tabaga kɛmɛ wɔɔrɔ minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka baarakɛcogoyaw lajɛ n'o y'a sɔrɔ u labɛnnen don ka taa kɛnɛ kan min baara kun jɔnjɔn ye ka sayɛli marabolo lakana walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka segin u ka baara waleyaw la ni général d'armée Assimi Goïta ye mali ka dɛmɛ jira kokura nin cidenya baara in na o waati kɔnɔna na jamanakuntigi y'a ka dannaya da mali lasigiden kura fila kan Seyidu kulubali ale bɛ taa Angola général de brigade Boubacar jalo ale bɛ taa Rwanda u ka cidenya baara ɲɛsinnen bɛ jɛkafɔ sabatili yɛrɛtigiya sɔrɔko yiriwali malidenw lakanani ani kunnafoni jatigintanw kɛlɛli o b'a jira ko mali cɛsirilen don ka kɔkan baara ɲɛnama kɛ jamana bɛ nafa sɔrɔ min na Halisa an bɛ to kuluba furancɛ fanga jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye dɔnfa mamadu tangara bisimila kununwo alamisa ni ale Union africaine ka nɔnabila kura ye ani MISAHEL biro ɲɛmɔgɔ ye mali la u ka kuma tun sinsinnen bɛ jɛkafɔ kuraw sabatili kan mali ni Union africaine ani sayɛli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ka ɲɛsin lakana ni yiriwa siratigɛ ma dɔnfa tangara y'a jira ko taama nata bɛna kɛ mali ni sayɛli jamanaw kan Union africaine ɲɛmɔgɔba fɛ ka sɔrɔ jamanakuntigi ye wele bila ka jɛkafɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni an bɔra yen an bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoni na an b'a daminɛ niger ka sanga ni binkanni waleya min taara ka ɲɛsin Niamey pankurunjigi kɛnɛ soba ma jamanakuntigi Abdourahamane Tiani taara i ɲɛ da o tiɲɛni nɔ kan golomasiri tabaaw ka pankurun bɛ yɔrɔ minnu na ni a ye Niger ni Russie golomasiri tabaaw ka jagɛlɛya n'u ka cɛsiriw tanu olu minnu ye binkanni ka laban ka jalaki bolokɔni ɲɛsin Faransi Bénin ani Côte d'Ivoire jamanakuntigiw ma an b'a kuncɛ kɔngo Farafinna jamana ɲɛmaakɔrɔ duuru ka ɲɔgɔnye kɔfɛ ni kɔngo jamanakuntigi Félix Tshisekedi ye kinshasa kununwo alamisa janvier kalo tile mugan kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan wɔɔrɔ bɛna u kun da Rwanda ka bawo ɲɔgɔnye bɛna tɛmɛ u ni Rwanda jamanakuntigi Paul Kagame ye bi juma walasa ka kuma kɔngo kɔrɔnfɛla kɛlɛ kan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min o kɔfɛ u bɛna u kunda burundi fana kan ka sɔrɔ ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ di u ka cideya baara kan farafinna jɛkulu ka lajɛ nata la min bɛna kɛ addis abeba feviriye kalo camancɛ la nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sint la maliba tv un jabaranin kan